nke m dị iche nnọọ kedu ife mere nụ
ọkwa n'ụlọ ka m nọ ụbọchị niile ike gwụrụ
ama m ka ọ dị Ha, ama m ka ọ dị nnọọ ama m ka ọ dị mana echezina ya o na di gị abatago ụsọ m magodo amụma
kere
enwe m ife m gote gị mgbe m na-alọta ọrụ onyinye kịta ka ị bịaziri nụ ee ibidogo kpawa agwa chewe echiche ka nwoke chọrọ ịneta nwunye ya anya bịagonu weta ya cheregodi ka ihe ị na-ekwuzi na mgbe m na-eche echiche gị ọfụma ọkwa ya ee mbanụ ihe m na-ekwu bụ na ohere dị anyị inwe nnukwu mgbanwe obi bịa dịkwanụ m ụtọ ebe m na-afụ na ị na-anwa na-agbanwe fụ obere obere
mba ka m gosi gị ya ka m gosi gị ya ụsọ m ụsọ m hmm? ka anyị mee ya ka ọ sọọ ụsọ n'anya eh, mechie anya gị mechie anya gịnị biko enwere m efe nke a gosigodo m ihe nwa i gote biko gosi gosi gosi ụsọ m nwere enye m nee ya lezie nke a hmm. ọ mara nnọọ

eziokwu ka i kwu ọ bụ na ego ewego m ya
nwechakwana ihe ọ bụ kedu ihe okpu nnabuenyi a na akwụkwọ e ji kwụọ ụgwọ n'ụlọ nkwari na-eme n'ime akpa gị
kee ebe ị nọ fụ ya
n'ime akpa gị ọ bụrọ mụwa tinye ebe ahụ amakwa ime na ebe ahụ
eziokwu
ọ sai ị ma na mụ na sai nwee ụdị akwa e nwe ike ọ bụrụ na ọ jere jeta ebe a wee chịta chịta akwa ya i wee chịrịzi ya chee na ọ nke m ọ nke sai
eyiri m gị onye nzuzu Simon hmm? gịnị bụ ihe a onye m
na-anya ife m na anọ m ebe m na-eto ụgbọala m ji alọta ụlọ m fụzi nwaanyị a na-eregasị nwa ihe a m asị ya nke nwaanyị bịa o ee n'ihe a i bu ga-amasị nwunye m ọ ga-adịrị nwunye m mma masị ya m ewerezi ndị a
Simon, Eh? ihe onyinye mbụ ị na-enye m kemgbe anyị nọ di na nwunye ị nechaa anya ọ bụrụ ihe a ya nwa ka ị kwuburu mbụ n- na m na-echezi echiche gị nke ọma
makwa ihe bụ ihe a ihe ọkịrịka a chịkọta e kwe ọnụ gịnị wee mezie ọkịrịka na-adịnụ mma nụ ọ maka na ọ dị otu a ụsọ m nee anya ọkwa ị fụrụ akwa ị sụọ ya otu a nnọọ dee ya ị fụ mma ka ọzi akpụ ụkwụ a heo ọkwa ị rụcha ị rụchazi ya ị rụzia ya nnọọ werezie nzu tee ya heo ụdị mma ọ ga-ama ee ụdị mma ọ ga-ama ịma mma nụ i nechara m anya Simon otu a m dị nechaa m anya pụọ n'ezi ọ bụrụ ihe a bụ ihe dị gị ka ihe ga-amasị m ee eh? akwa akwa na akpụ ụkwụ mmadụ yigo ehi mgbe tupu a mụdụ ọlị nne m ụsọ m hapụkwa ihe ị na-ekwu o ị fụrụ ụdị akpụ ụkwụ a ka otu nwaanyị nọ n'ụlọ ọrụ m yi o yi abịa ọrụ ọ mara mma magbuo onwe ya na mma ụsọ m hapụgodi megodi ihe m sị gị mee i mezie ya nnọọ i yiri ya otu a i nee onwe gị anya n'enyo heo ị fụzịa mma ị fụzịa sọ mma ọ na ma Beyonce o ma Kim Kardashian a ga na-enwezi gị anya ụfụ anya ụfụ ee ọkwa ị makata mma ị makata mma Victoria
Victoria Douglas Douglas nene ka ngwa gị na anyị na-apịtọ ihe ị na-apịtọ gị pụtachaa ya gị debia n'ezi gị ji na-abatakwu m n'ụlọ Victoria gwụgwụ gị ọ bụrọ mụ nwe ha amarọ m onye tinye n'akpa m
Eh, Douglas negodu m anya eyiri m gị onye nzuzu Douglas eyiri m gị onye nzuzu eh?
ngwa ndo
nke nke ị na-asịrị m ndo ọ maka na m jide gị ka ọ maka ihe m fụ n'ime akpa gị
eh? maka na i bu okpu nnabenyi na-aga ụlọ nkwari na amarọ m onye tinye
ị ka na-asịrị m asị eh, ị na-agọnarị ihe a nne ihe a m jidego gị ee eh, Douglas
ka ị chọkwazị ka m kwuo eh? ị chọkwazị ka m kwuo ke ka m ga-esi kweta ihe ihe m na-emehọ okpu nnabenyi ị na-afụ bụkwanụ ihe e kele anyị ebe anyị je akwụkwọ ụlọ nkwari bụ ihe ndị afịa mgbe anyị mee mmekọ anyị mee nzukọ ihe anyị ji e, e, egogasị ife akwụkwọ ya bụ ha nke mgbenye ọzọ dị na ya Douglas hmm?
Douglas hmm? ọkwa agwago m gị asịrọkwa m gị apịtọsina asịrọkwa m gị emena ihe ọbụla mana ihe m ji afa Osebụrụwa nọ n'eluigwe na-ayọ gị bụ ị pịtọsịa tụsịa n'ezi ị na-anụ ya ejizikwana ya abịakwute m n'ụlọ ebe a ee ị na-akwanyere m ugwu ugwu ugwu ruru m ihe ga-eme bụ na eh, mgbe ọzọ eh, m etufuo m etufuo ya bụ okpu nnabuenyi dọkasịa akwụkwọ ụlọ nkwari a Douglas ị ka na-eche ime ya mbọsị ọzọ ara na-apụdị gị Victoria, kekwanụ ihe ị chọ ka m mee ọ bụ m na-achọ ịgọnarị ịkpọhọ na-achọkwanụ ihe oge biko ịkpọhọ ọgịnị were were na ofuru Victoria ị ga-agba ogbenye nwere amosu Douglas hmm? ọkwa ị mara na chiche gbata anwụrịa ọgbata ọzọ anwụrịa ọgbata nke ịtọ a sị ya chichere gị pụọ were ile gị gụọ eze gị ọnụ Douglas hmm. Hmm.
dị mma ihe m na-ekwukwusi ike ọ bụ na mụ nwe ya gị na-atụkwanụ m ya biko were ya ebe isi dozie Victoria, bụrụkwana ụmụ anụ bụ nke unu na-akpọtụ. Eyi. Chọrọ ịgwa m maka ya.
nne m ya maka ihe m fụ n'akpa Douglas okpu nnabuenyi ya na akwụkwọ o ji kwụọ ụgwọ n'ụlọ nkwari ọgwụcha kedu ihe ị na-akọ ọgwụcha ihe o mere ezigbo ihe
nke gị ka dị mma di gị abụrọ onye afụ iru ọ dị echeta gị naanị mgbe ọ bara afịa fụọ achịkọta ekwe ọnụ gotelu m dịka di m Gị nke na-akọ ife a. achọrọ m nna gị ịtụfu ya kịta onye ọgbala onwe gị ike nsogbu adịrọ chịba m ọchị nne o nwerọ ihe o me Doris ọ bụrụ gị ọ na ị ma-achị ọchị kedụkwanụ ihe bụ ihe ahụ achịkọta ekwe ọnụ ọkwa ife Simon ekwesị enweta ya e debe ya bewa ya isi wepụta ụbụrụ ya were ụbụrụ ọzọ tinyekwa ya kwukwu ya ọzọ mana ịgwa gị eziokwu tupu m anụọ Simon ama m na ọ na-ajọ njọ ama m na ọ na-akpe mkpekpe ọfụma kama na ihe m na-echezi bụ na anyị nụchaa di na nwunye na ọ ga-agbanwe na-enezinụ m nụ ofu ọkwa nke anyị na-ekwu amakwa m na Douglas na-epigharị mgbe ọbụla ọ na-achọ ebe ọ ga-etinye ya wepụta hmm. eche m na m nụcha ya na ọ ga-agbanwe mana enu m ọ bụrụ na ọ bụrọ maka ofu ihe o nwedị e mekata n'ụwa ka m nụọ Douglas mana ọ si ya bịara ndị ọsọ si ya nke mụnwa bụ nnọọ na eji m anya m jiri isi m kwalụ na m ga-anụ Simon maka na m fụrụ ya n'anya ah, afụkwuru m Douglas n'anya hmm. mana ihe m na-ayọ Osebụrụwa bụ ka ọ gbanweere m ya ya gbanweere m ya
ọ dịkwukwa nke mụnwa gbanwee Simon dịka ụtụtụ na abalị ee ka nwoke a chegharịkene netere m anya dịka nwunye ya hmm. ee o gotere m ezigbo ife ọ ma anwụ ọ bụrọ ajọ ife ee ee o nwekwara ka ọ dị ịgwa gị eziokwu
maka anyị na

Ọ nna, ụtụtụ ọma. Gị kwadochara otu a, ka ị na-eje n'isi ụtụtụ a. Ọ, ana m aga ịchọ ọrụ. Ụfọdụ ndị enyi m sị na m weta akwụkwọ ana m achọ ọrụ ka ha nyere m aka.
Ị na-aga achọ ọrụ.
Ee. Eche ọnụ ga-abụ ime gị bugodo ụzọ gwa di gị. Mana ọkwa ya ka m gwara gị kịtaa nụ, ọ bụ ya ka anyị na-akpa maka ya. Ebe ị kwadochara ịpụ. Doris ọ bụrọ otu a ka nwaanyị nọ na di kwesịrị na-eme Simon biko ọ na-anụ m ọkụ ka m mee nweta ọrụ maka ọ na-agụ m agụ ka m kpatawa ego nke m nnọọ ọ ga-abụ m chọọ ịgbanwe isi m mụ agbanwee ya m chọkwanụ ịgo akwa akpa ụkwụ ude ncha ihe ọbụla m chọ m ji nwayọ na-emeli onwe m nepụrụ gị anya achọghịzi m ịdị na-agwa gị okwu ego Doris ihe a na-acha gị anya ahụ ihe a na-acha gị anya ị maara ego ole m gotere ihe ndị ahụ
ego ole
ọ bụrọ obere ego mba tie aka n'obi gị kwụsie ike ego ole simon doris chefugodo ego na ọnwụ chefu ego nne ọ ihe m- ihe si m n'obi ka ị ga na-ele anya ọ bụrọ ego Hmm? mana ebe ebe obere obere onyinye a na-acha gị anya kedu ka nke nnukwu ga-esi chaa gị anya
gịnị ya acha m anya gịnị ka gịnị ka m ga-eji wee kene gị na mkpọgbu ihe ahụ i gotere m ee eh? ị bara ahịa chịrị nkịrịnka akwa akwa ọkịrịka na akpụkwụ ọkịrịka chinatalụ m mụnwa ee makwa ihere na-eme m amaghị nke ọ na-eme gị mana ihere na-eme m na di m balụ n'ahịa fụcha ọmarịcha ihe niile dị n'ahịa ọ bụrụ ihe ọ ma na egotere m bụ achịkọta ekwe ọnụ ee
ya bụ na ihe ị chọ ịgwa m kịta bụ na ị ma nrụzi akpụkọ a bụ na ị ma nsụ akwa ahụ yiri ya mba m ma mmenwu ya ihe ị na-ekwu maka ya atụfugokwa m ya ọkwa ị ma ee doris na i me gịnị atụfuru m ya ị tụfuru ihe m ji narị naira asaa na iri ise gote ya ka ị tụfuru ị na-egwusara m egwu ee ị sị narị asaa hei doris ekwusikwana ike mmadụ anụ ya eo

ihe bụ ya ego nnekọta gị
ego nnekọkwa m Douglas o ru ọnwa gwụ ị wee nye m ego kezi nke ị na-enye m ego mana ọnwa ka fọrọ izu ụka abụọ
ya na ị chọghị ego a m jidekwa ego m
Douglas ị na-achịnye m aka azụ maka njọ na arụrụ ana ị na-abụ kekwa alụ ala aga alụ ala nke ọkwa
Douglas ị na-achọ iji ego kpuchie okpu nna bụ enyi ya na akwụkwọ ahụ m fụrụ n'ime akpa gị kama ị ga-emepe ọnụ gị sị m viki m gbagharụzie chefuzie Victoria ị nebagokwa anya n'okwu a ka ị ma ka ọ mụnwa nwe ya bụ okpu nna bụ enyi ka ọ bụrọ mụnwa nwe hmm, ọ bụrọ gị nwe ọ mụ nwe ya mba ọ mụwa nwe ya ị mara na enwe ka m si wee tinye ya bụ okpu nna bụ enyi na akpa m eh? ka m wee nwanee gị mara ka ị tụkwasịkwa m obi
ị na-akpa m amụ ka
ada m akpa gị amụ ọ na-ewute m na ị nwerọ ntụkwasị obi n'ebe m nọ ntụkwasị obi otu kọbọ ị nweghọ Douglas
ka anyị mechizie okwu a kpofuo okwu a ihe na-enye m obi anwụrị bụ na na ị na-echetakwa na ị kwesịrị inwe okpu nna bụ enyi ma ị na-epigharị biko ka m ka m jee nzukọ ndị afịa anyị m na-abata m bata ya kpatụfụ

ọrụ ozi ahịa ada amasị m
ee ekwuzikwana ọzọ ọkwa ezigbo ọrụ bụ ihe ahụ ị makwa naanị uru ị ga-enweta na ya ee karịa ụgwọ ọnwa
doris hmm? ọ bụkwa ihe a gwa gị na mbido ka ị ga-afụ na ngwụcha wee fọzikwa nke ụlọ akụ hmm. achọrọ m ikweta na ị na-achọ ịgbanwe obi m ka m ghara ịchọ ọrụ a
ada m agbanwe obi gị ị bụ nwatakịrị ọ ka m gwakwa gị ihe ị na-achọ ịba n'ime ya ka ị ghọta Simon ga-ekwe ka ị rụ ụdị ọrụ a
Simon kwa di m Simon Simon mụ ihe nụ Simon na-achọ ịchụpụ m ka m ga lụọ ọrụ sokwu na ọ tụkwasịrị m obi onye nke ahụ abụrọ nsogbu mana chelugodi ke ka anyị na-ekwu ka a ga-asị na m enwetagonụ ya bụ ọrụ m ka na-akwado iziga akwụkwọ na m achọ ọrụ anyị dara ara agbakọta ka m enweta ka ya ah, chukwu ga-eme amara m ga-enweta ya nnọọ ezigbo ọrụ
Doris maka ọdịmma gị ya bụ na enwe ezigbo ihe ị ga-agwa m gbasara ihe a
gịnị bụ ihe a ị na-ajụ m Doris kedu ihe mere i ji dee na ịnụbeghị di na akwụkwọ iji achọ ọrụ gịnị ya m gịnị Doris ị gwara m ị na-achọ ọrụ n'ụlọ akụ ị gwara m mba imekwa ya ka ọ ka njọ i dezie na ịnụbeghị di Doris enweghị ihe m bu n'obi
bụrụ onweghị ihe m bu n'obi ebụla m ihe nne mere ghọtanụ m na ọ ka ọrụ a si dị ọkwa ị rụgo ọrụ n'ụlọ akụ arụgo m ọrụ n'ụlọ akụ arụgo m n'ụlọ akụ ụmụ nwaanyị nọ na di na-arụ ọrụ kee ihe ị na-agwazi m ee mana nke ha kwuru ya hoo haa na ihe ha na-achọ bụ nwaanyị na-anụbeghị di nsogbu na nna ị fụ ụgwọ ọnwa ha ọ na-etu akpịrị ọ maka ọ maka ego ka i ji gọnahụ m ọkwa ya maka ego Doris i dezie na ịnụbeghị di maka ego na ọ bụrụ eziokwu na ihe a bụ ihe obere ihe anyị kwesịrị ịnefele anya ka m wee nweta ọlụ a nụnwa sokwu na m ma arụ ya ebighị ebi ọ naanị ọnwa one na one m akwụsị
So I can get them. Onye gwara gị na e nwe ihe na-eme m? Ị ma na mgbe ọbụla ị dọ nnọọ ka akpa akpụ na mgba nka nsogbu dị.
Douglas, biko ejila m atụle akpa akpụ, biko. Otu obi a, ndekwa na ewu ka nne ewu.
Dougie hmm? nwere ike ịtụkwasị gị obi kọrọ gị ihe na-enye m nsogbu ah, ọ sọ obi tụkwasịkwa m ụkwụ
ọkwa Doris Doris na-achọ ọrụ n'ụlọ akụ dịka onye ozi ahịa onye ozi ahịa that is not that is not nwoke cheregodi ka m magodi n'isiokwu akụkọ a biko okwu nwa azarịgo ụgwọ ọgụ mana na-egwu ị ma nke na-ewute m ị ma nke na-ewute m doris dere na akwụkwọ anamachọ ọrụ ya na ọ nụbe di ah, amakwanụ ka gị amakwanụ doris nwunye gị a o kwesịrị ka ajị na anya apịa ya ụtarị magbuo ya aka ntị mba mba mba mba biko ị ma na ọ dịrọ mma imetụ nwaanyị aka m a Oh. na-eti nwaanyị ihe mba ọ dịrọ mma chaa chaa ọ dịrọ mma ya na ọ dị mma ka doris nwunye gị si kwuo na ọ nụbe di Ọ dịrọ mma. mana ọ sị na ọ ga-akwụsị ya bụ ọrụ na mkpụrụ ọnwa ole ma ole nee anya ka m gwa gị doris nwunye gị a ọ na-achọ etu ọ ga-esi wee kwụsị alụmdi na nwunye unu ọ dịzị m ka alụmdi na nwunye unu a amasịrọzi doris ọ na-achọta ụzọ ọ ga-esi wee mịpụ ọ ka gị mma na i were ụdọ kechie ya jidekwa ya tupu ọ tọpụ ngwanụ kedu ndụmọdụ ị ga-adụ m hmm.
sai ị ma na ya dịka m agwa gị eziokwu ọ bụrụ na doris nwunye gị kwechiri na ọ ga-ekwu na ọ nụbe di ị ga-asị ya ya kwụghachi gị ego niile i mefu n'isi ya ma ji ma ọkụkọ ma ewu ya enwena nke i chefu Douglas hmm? isi ọ dị gị mma hmm? kwuonụ enwe mgbe ị ga-ekwu okwu ka mmadụ mmadụ ga-ajụ gị ajụjụ nnọọ ị ga-aza ajụjụ a ka mmadụ ka i che na abụ m gị i ji akwụkwọ i ji mee ego nwaanyị akpagharị
chelekwa ọ bụrụ na akwụkwọ bụ nsogbu baa n'ime wetanụ akwụkwọ ka anyị na-ede ya ị na-ekwu m na-ede enwekwana nke i chefu chetakwa ụtaba mana mpi a na-akpọkọ ụtaba
Douglas hmm? ọ kwa sị m gị dụọ m ọdụ mba achọzi m iji okwu daalụ ị gbalịka

kedu ọrụ ọ bụ nke na-ebezi na m agwara gị na ọrụ ozi ahịa n'ụlọ akụ Doris ọ bụrụ egwuregwu kwụsịkwa ya egwuregwu kwa mụnwa ha adị m egwu egwu o ana m ebido ọrụ ụtụtụ echi chelụ ị chelụ na m na-asị asị nee ya akwụkwọ eji nye m ọrụ nene gụọ ka ị fụ Cheregodi, o nwe ihe m na-aghọtaghị a gwara gị ụbọchị ị ga-eji bịa nya bụ ajụjụ ọrụ i werezi ya n'ụbọchị ị ga-ebido ọrụ abụdo nwatakịrị Simon ee enwetago m ya bụ ọrụ enweta ajụjụ ọrụ m ọkwa mgbe enyi agachago m ya zachaa ya nweta ya ala nya mere eji wee nye m ọrụ ee nna ị makwa na o kwesịrị ka anyị kpọọ mmemme ụgwọ ọrụ m ga-enweta n'ọrụ a ee ụgwọ ọnwa ị makwa ihe ọ ga-emere ọba ego anyị hmm. ịmadị biko nye m ka m nenekwu ya ọzọ Doris enwetago ọrụ!
Doris, m gwa gị na ọrụ a ị na-arụ dị m mma n'arụ abụ m onye asị
Hịa, ka kwụsịgodo onyonyo na ntamu gị anụ maka ndị enyi ka ọ baa ma Doris, ị wetara ọrụ a n'ụzọ na-adịghị ọcha ee
ekwuzikwana ọzọ aka m kwụ ọtọ ị makwa na m anwaka tupu m enweta ọrụ a eh? ị na-aghọta ihe m na-achọ ịkọwa ka m gbuturu gị Doris nke mbụ ị gwara m tupu ị were ọrụ a mba nke abụọ Doris ị chọghị ịma ihe m ntị maka na ka i si dee ya n'akwụkwọ i ji chọta ọrụ ị bụ nwaanyị na-alụbeghị di nna ọ ka o si wee dị ee eziokwu na ọ naanị e, e, e, ọnwa isii ka m ga-alụ ọlụ a m alụcha ya bụ na ị ga na-ebizi ndụ nwaanyị na-alụbeghị di wee ruo ọnwa isii ọkwa ya
gịnị bụ iwe gị gịnị bụ isiokwu gị kịta anụnwa ọkwa n'ụlọ ka m ga na-abata n'abalị ọbụla o nwere ebe ọzọ m na-eje mana ị nọrụzie n'ọrụ ị bụrụzie nwaanyị na-alụbeghị di ka ụmụ nwoke nọ ebe a na-achụzi gị na-agbazi gị titi
gị na Douglas ekwugo maka ihe a eh, ka m sịkwanụ mana ihe m na-ekwu kịta gbasara ya ihe m na-ekwu kịta bụ na anyị ga-eleba anya n'ọrụ a ị na-arụ na ọ dịghọ m mma n'arụ
Douglas i merigo m ị nalụgo m di m ọ gbanwego gị echiche maka ị da-ekwuzi ka onye na-eche echiche ọfụma Doris ihe niile a m na-ekwu enwe onye gwara m ya mụnwa na-ekwu ya n'onwe m hmm. ka m si ekwu anyị ga-eleba anya n'ọrụ a ị na-arụ ma ọ bụ ya ka ndị be unu kwụghachi m ego niile m mee n'isi gị
eh? ị sị gịnị mụnwa bụ Doris ka ị na-agwa okwu otu a
Doris, ị nụ ihe m kwuru, akpụ m mmiri n'ọnụ. Eyili gị Victoria ị na-eyi egwu. Nsogbu adịrọ. Baa n'ime ụlọ jee weta akwụkwọ na mkpịsị odee detuo ha ncha ị malụ na ha dị e, e, e, osikapa nkata yabasị azụ abacha ji detuo ha ncha niile mụnwa bụ Doris ya-akwụchigha gị ya ruo na kobo ikpeazụ ị na-eyi mụnwa egwu

ejekwuru m Doris yie ya egwu na ọ akwụghachi m ego niile m mere n'isi ya ị ma ihe Doris mere Doris asị m oo ọkwa ya oo ọkwa ya na m bupụta akwụkwọ na m detuo ihe niile m chọrọ ọ kwụghachi na ọ akwụghachi m ya Simon kedu ihe i ji kọọ ụdị akụkọ ahụ isi na-emebi gị ee eh, sai isi ọ dịkwa gị mma na ihe ya eche eh? eh?
tọgị ọ bụrọ gị gị gwa m ka m mee ya mechie ọnụ onye gwa gị Hey! Douglas ị gọnaha m Douglas ọ bụrọ mụ na gị nọ n'ime ụlọ ị gwa m na na m bupụta akwụkwọ na ị ga na-akpọ ya m ana-ede ya na na m dechaa ya na na m gbakwuru ya ka ọ kwụghachi m ihe niile gị emekwa nyecha ahụ m gị eme nyecha ahụ m saị wee buru ụzọ wee jebe Eh? ị ma na ọ bụrụ ọ bụrụ i che m anyị anyị etefutere ya i- i- ihe gị ya na mmanụ kịta i buru ụzọ jebe ị ma na onye buru ụzọ chi ya ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ i jebago ọ dawago Douglas Eh? kedu ihe ị na-akọyeli di ha ihe m na-achọ ịkọwa bụ na doris nwunye gị ego ọ bụla i mefu n'isi ya o nwere ike ị- o- ọ ga-eji kwụghachi gị azụ mana n'ọnọdụ nke m ndị be victoria na ụwa ha niile ha ka ji m ụgwọ ma mpa ha ma mma ha ma ụmụ nwanne ya atọ ma na ise nwa nwa ezi ụlọ ha legodi akọrọ akọrọ obi ha ha ama nletanwu ọkara e, ego m na-emefu n'isi ya onye ka nke njide iche
Vicky gwakwa gị ọnụ
hmm? biko zianụ hmm, biko kee ihe e nwere ike ime kịta achọrọ m ka Doris hapụ m ka ọ pụzie n'ezi na-ekwuzi na ọ bụzi nwaanyị na-alụbeghị di nwaanyị na-alụbeghị biko biko bịa sai ị ya-eburu nsogbu nke gị m buru nke m biko saya nwa gị na nwoke nwere obodo Dọrị nwa. Ụsọ m. Ọ dịkwa mma.
A chụrụ m n'ọlụ taa. Maka gịnị. Onye isi anyị n'ụlọ ọrụ kpara agwa oshi e ji maka ya chụọ ya.
Ụdị akụkọ nke a kwa.
ndị ndị isi ndị otu ya wee tụkọta uche sizie na ndị niile nwetara ọrụ n'aka ya na a ga-achụkwu anyị ncha na-anụkwa nna otu a ka m si wee lụọ ọrụ naanị otu izu ka a chụọ m n'ọrụ a na-akọ nke akọ ebe nke ihe nke a ewute m